ndị be anyị ekele m unu akụkọ ụwa nke a si n'ụlọ ọrụ amalinze igbo educational program website wee na-abịara unu ya bụ ụlọ ọrụ maka mwelite ọmụmụ asụsụ na omenala igbo onye unu na-anụ olu ya ma na-ahụkwa bụ amalinze JJ azị ama mgbasa ozi nke a bụ ụlọ akụkọ ozi ndị amalinze nweburu na mbụ mbụ ma bidozie ugbu a wepụtaba ya n'ịntanetị ka ozi wee na-eru onye ọbụla ntị ụlọ ọrụ mgbasa ozi nke a bụ maka mgbasa ozi ihe gbasara ndị Igbo nọ n'ebe dị iche iche n'elu ụwa nke a ụlọ ozi nke a bụkwazi maka ịkụziri ụmụaka anyị ya na ndị na-etolite etolite asụsụ na omenala Igbo ihe nke a bụ maka nkwalite ọmụmụ asụsụ na omenala Igbo anyị ga na-ewetara unu emereme ndị igbo nke e mere n'akụkụ ụwa dị iche iche nke ndị amalinze igbo educational mara maka ya anyị wee were otu ihu a wee na-akpọku ndị igbo niile n'ebe niile chọrọ ime emereme ka ha biko kpọtụrụ ndị amalinze igbo educational ka ha wụchaa ozigbo unu ga-enwetakwa ọnụọgụ igwe e ji ekwu okwu ya bụ phone number ya na email address anyị nke e depụtara n'ihu onyonyo leni ya ugbu a biko unu ga-eji nke ahụ wee kpọtụrụ anyị mgbe ọbụla unu nwere emereme unu chọrọ ka ndị amalinze wepụta anyị nwegasịrị ụlọ nta akụkọ n'akụkụ ụwa dị iche iche nke a ga-eme ka ozi si ebe dị iche iche ruo unu ntị ozigbo ozigbo anyị ji maka nke a na-asị unu ndị be anyị gbaranụ chere akụkọ anyị nke dịkwa ka ibe ya bụ na anyị hụrụ na e nwegasịrị ụlọ ozi ndị Igbo ndị ọzọ dị ebe dị iche iche ka ọ dị otu a ụlọ mgbasa ozi Amalinze Igbo Educational na-esetịpụrụ ụlọ ọrụ ndị ozi ndị Igbo ndị ọzọ aka ka ha biko tinyekọta isi ọnụ mgbe ọbụla ọ dị mkpa ka e were kpapụta ụbụbọ dị ukwuu maka ọganihu na ọdịmma nke ndị Igbo maka na ndị be anyị na-asị na a nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbọọ ụfụfụ igwe bụ ike ndị be anyị ọ kwanụ ya anyị jikwa ohere nke a na-asịkwa ndị igbo doo doo doo ka ha na-emekọta ihe ọnụ mgbe ọ bụna ọ dị mkpa maka na ndị be anyị sịrị na ọ bụ nchekọrịta ka egbe ji ekwu okwu Hey! anụrụ m ụda ya unu nụkwara ụda egbe a eye ọ bụ njekọrịta mere egbe nke a ji wee kwuo okwu ọ kwa unu na-aghọta ihe m na-ekwu ndewonụ ka a na-agakwa n'ihu ndị amalinze na-ekelekwa ma na-asịkwa ndị ụlọ mgbasa ozi ndị igbo ndị ọzọ a ha biko deje maka ezigbo ọrụ ha na-arụrụ ndị igbo anyị na-ekele ha maka na ndị igbo na-asị na deje na-adị ndị ọrụ mma ndị amalinze igbo educational chọrọ ịgbado anya ka a hụ na asụsụ na omenala igbo na-erute ndị Igbo niile nọ n'akụkụ ụwa dị iche n'iche aka ka asụsụ Igbo wee sitere aka fere aka ma dịgidekwa ndụdụgandụ wee ruo mgbe ebighị ebi anyị na-agba mbọ ka a hụ na asụsụ Igbo gbara mkpọrọgwụ n'ebe niile ndị Igbo bi n'elu ụwa nke a ọ bụ gịnị ka ndị amalinze ji agbara mbọ nke a ngwa geenụ ntị ndị agalaba nyocha na ntụle maka ihe gbasara asụsụ na omenala nke ndị otu na-elekọta ụwa niile anya a na-akpọ United Nations ebuola amụma na ihe dịka afọ iri ise na-abịanụ na asụsụ Igbo ga-ala nwụọ pịị ha sịrị na ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ ndị Igbo ejighizikwa asụsụ ha wee kpọrọ ihe ha kọwapụtara na ndị Igbo adịghịzikwa asụ Igbo ma ọ bụ kụziere ụmụaka ha Igbo ha gara n'ihu na-asị na ọtụtụ ụmụaka Igbo anaghịkwa anụ Igbo ncha ncha nke a wetara na asụsụ Igbo agaghịzikwa esi n'aka fere aka etu ihe dị otu a ajụrụ m ụfọdụ ndị ajụjụ ihe gbasara asụsụ Igbo biko gerenụ ntị ka unu nụrụ ihe ha kwuru kedu ka i si hụ maka asụsụ igbo ndị be anyị na-asụ maka ụmụaka anyị ebe a adịghị anụ igbo kedu ka o si wee dị gị ka ka i si wee hụ ya ọ bụ ife na-ewute m rinne anyị na-amụ ụmụ anyị n'obodo anụ anyị dị asụ ofe asụsụ anyị e jeme ụlọ chọta na ụmụ anyị nọ na Lagos adasụleli anyị asụsụ Igbo Ọ- anyị ga-akaba arụ ọ bụrụ na anyị chọọ ka omenanị anyị dị ọfụma anyị ga na-asụrụ ụmụ anyị asụsụ maka ọ bụrụ na asụrọ asụsụ omenanị adịrọ biko nna daalụ kedu ka i si hụ ọdịda asụsụ Igbo na-ada n'ụwa niile ọ dị nnukwu mwute ọ na-ewute m nnukwu nwanne m nwoke ọ na-ewute m nnukwu o nwe onye m jụrụ ajụjụ mhm. ụnyaahụ ọ sị na ihe na-ewute ya bụ na ụmụaka anyị bi n'ala Igbo na ya na ndị bi na Lagos mhm. ụmụaka sị na ha anaghị anụ Igbo kedu ka i si wee hụ ihe nke a ọ bụ ihe jọgburu onwe ya ọ na-eme ifele ada kedu ihe ọ dị gị ka a ga-eme ka ọ wee na-ewulite asụsụ igbo ka ụmụaka anyị mụta asụsụ igbo ya na omenala igbo kedu ihe a ga-eme ihe a ga-eme njiri nne na-atụ alụ ahụ tụọ anya ọfụma maka na ọ na-emebili anyị ihe ya na o nwe ihe a ya-eme na ọ ya-esi n'ụlọ ọ ya-esi n'ụlọ mkpọrọgwụ ya n'ime ezinụlọ mm. maka na ihe a sị ọ ha anụ igbo ị na-asụrụ ya gị vụ nne ya nwatakịrị ma ọ bụ nne ya ị sụgoro ya ị sụọrọ onwe gị ị sụọrọ onye gị na ya nọ n'akụkụ asụsụ ka eji ama ndị asụsụ ka eji ama ndị
nsogbu e nwere n'ime ihe gbasara asụsụ obodo sitere n'aka nne na nna maka nne na nna kụziere nwa ha asụsụ igbo ma ha pere mpe ha nwa ga-asụ ya na-eto anyị nwa bụsị ka anyị na-afụ ha n'ụlọ ụka o bukata ibu ọ bụrụ ihe dị ka awa naabọ ma ọ bụ ịtọ n'izu ụka anyị fụrụ ha ma ha na nne na nna ha nọ n'ụlọ ya bụ na anyị na-agbasi mbọ ka ndị nne na nna o nwere ndị m gasị be ha ka m bịara na obodo na obodo nunwa ụmụ ha anaghị asụ ka m bịa na igbo ị jụọ ha sị na ụmụ ha amaha asụ igbo chaa mana ha naabọ bụ ndị igbo
kedu ka i si hụ ihe nke igbo ọ ga-ala ala iji kwuo eziokwu ọ na-ewute m rinne ma m jee na ezinụlọ ọbụla na amerịka ezinụlọ nne na nna bụ ndị igbo ụmụaka a na-asụ sọsọ oyibo ọ na-ewute e jụọ nne na nna sị na ha achọrọ ịmụ mana nwa m anyị karịa m bụ aghụghọ onye kpekpere eme ee onye ọ dịịrị ịkụziri ụmụ ya igbo wu nne na nna ya na ụmụaka bi anyị hụrụ na obodo amerịka na ụmụaka igbo anaghị asụ igbo Kedu ihe ọ jọgburu uru onwe nke- ya ọ jọgburu onwe ya Kedu ihe nne uru- ọbụla na nna ọbụla ga na-akụziri ụmụ ha igbo ewerekwana ha mara ibe ha si wee pụta ọ dị njọ ri nke ukwuu na nwata ama anụ igbo nọ ife ife ifele ka ọ bụ obodo dị iche iche na- na-asụ asụsụ ha mana ndị igbo anaghị eme nke a ndewo ehe nnọnụ eji m aka na unu anụgokwa ihe ha kwuru biko a sịrị onye mara asụ ya sụọ n'ikwe onye amaghị asụ ya sụọ n'ala ọzọkwa bụ na ndị Igbo na-asụkwa asụsụ Igbo na bekee nke bụ egwu agwara ọgwa a na-akpọ ingiri igbo ndị otu nke a na-akọwakwa na e kewaa asụsụ igbo onye igbo sụrụ ụzọ iri na ụzọ isii n'ime ya bụ bekee ha wee na-akọwapụta na ọ bụ otu ahụ ka asụsụ igbo si efu ntakịrị ntakịrị ndị amalinze wee na-asị chineke ekwekwala ka ngwere gbaa ajị anyị wee na-asịkwa ọzọ na anyị agbago chere ya aka mgba anyị na-ekwu na-ekwukwasị na nke a agaghị eme eme ndị Igbo na-asị na ọ bụrụ na agbaghị ụzọ owere mgba na ọ naghị echi onye hapụ ihe o ji ama mma ihe o ji ama mma alụọ ọ bụ asụsụ Igbo ka ndị Igbo ji ama mma nke a butere na anyị enweghị ike ịhapụ ya ka ọ lụọ maka a na-akọwa na ọ bụrụ na asụsụ onye fuo ọ bụrụ na ndị ahụ adịghịkwa ọzọ na ọkwa na asụsụ mmadụ bụ na ndị ahụ ka bikwara ndụ n'elu ụwa nke a n'ihi nke a ndị amalinze igbo educational ebidola ịlụ ya bụ agha nke ụmụ anyị ka eji dị ndụ n'ịkwado mwelite asụsụ Igbo ndị Amalinze wepụtara ọtụtụ DVD eji amụ Igbo e mere DVD nke ahụ nke ọma na ụmụaka na-amụrụ ya onwe ha ka dvd ahụ si wee dị mma bụ na ndị na-amụ Igbo ga na-anụkwa ma na-ahụkwa ihe a na-amụ n'anya ọ bụ ya ka atụrụ ji wee sị na o nweghị ihe ka ile anya otu ahụ ka ọ dịkwa mgbe nshịkọ na-aga ahịa ọ jụọ nwa ya sị ma ọ chọrọ ka ọ zụtara ya anya ma ọ bụ ka ya zụtara ya ntị nwa nshịkọ echee ntakịrị kọọ ọkọ n'isi gagharịa nọọ ntakịrị nachigata azụ wee sị nne ya biko ya zụtara ya anya maka na ihe anya hụrụ na ntị anụla ya ọ bụ n'otu ahụ ka ndị amalinze igbo educational ji wee wepụta ọmụmụ asụsụ igbo nke ndị na-amụ igbo ga na-anụ na ntị ma na-ahụkwa n'anya ndị be anyị ọ bụ n'ebe a ka agalaba ozi nke a bịara na njedebe Ozi anyị nke a bụ maka ka unu bụ ndị na-ege anyị ntị mara ebe anyị debere isi maka na ndị Igbo na-asị na onye nọ n'agụ na-efe aka na a maghị ma ọ na-asị sị bịawa abịawa ka ọ na-asị gbalaga ugbu a unu ahụgo na ndị amalinze nọ nso na-efe aka ya bụ unu ghọtara na aka ahụ ha na-efe bụ unu bịawa ị hụla ya ọ bụ bịawa ọ bụghị gbalaga unu nọ nso mara nke anyị na-eme anyị ga-ewetara unu emereme ndị Igbo na akụkọ ozi na-abịa n'ọdịnihu anyị ga-ewetakwara unu akụkọ ihe ndị Igbo mere ebe dị iche iche ndị be anyị na ọkụkụ sị na ya labara ụra abụghị na afọ ejugo ya ma ọ bụ ka ọ sọpụrụ iri ihe ya ahụghị anya ka ọ dị etu a amalinze jeje azị na-asị unu birikwanụ